Mais ni e encore mun ka di i ni kun ye i bɛna an sama fɛn min ka di e ni ne ni kun ye parce que ka di ɲɛ ka o sama e ma n tɛ fosi ye ni ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo min na n b'a bɛɛ kɛ ten problème t'a la

muso in furu n bɛ bi f'i ye ka sini f'i ye muso in furu cɛ ne ma tila n ka kow la fɔlɔ an bɔra so kun kama e t'o dɔn an bɔra so de k'a fɔ k'an ka nafolo ɲini ka nafolo caman sɔrɔ ka taa n'a ye so an nakun y'o de ye heyi nin ko in bɛɛ bɛ labɛn i ka sabali sa wari bɛ nin muso kun mɔbili dagabana fila bolo a bɛ so dagabana kɔnɔ an bɛ to dun an bɛ kini dun an kɔnɔ falen don ee nin ta ne ma ban k'an tɛ nin si dun hali sisan ne bɔtɔ sisan n ka taa n senna yaala hali yan ko ko n ka n senna yaala ne nin l'argent vous délargez ko n ka n senna yaala ne nin kuma nin bila n kun ko n ka n senna yaala ne nin

n mago bɛ fɛn ɲɛnama dɔ de la dugu kɔnɔna la n b'a fɛ ka t'o de sifilɛ ka na quoi o tɛ batara fɛn ye dɛ i tɛ sabali munna i tɛ sabali cogo jumɛn na duguba man ɲi dɛ ne yɛrɛ ka ɲi di duguba bɛ maa nɛgɛ nɛgɛ de ka sɔrɔ k'i fara i tulo kɔrɔ i y'a ye ni maa min ma labɛn ka na duguba kɔnɔ n'i labɛnnen na don duguba kɔnɔ maaw kan i b'i sago k'u la k'i tile k'u la he n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ ne bɛ taa n y'a f'i ye cogo min na n bɛ taa sisan n bɛ na problème foyi t'a la ka taa min ka na n b'a fɔ ko affaire dɔ bɛ n bolo duguba kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ayi e ni ne de bɔra so ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ non c'est une affaire personnelle ayi fɛn fɛn personnelle o fɛn fɛn fɛn an ka taa ɲɔgɔn fɛ he n ka cɛ to yan i t'a ɲɛdɔn dɛ i t'a kɛ dɔn ko maa taa ne ee c'est vrai wari min d'i ma a di yan ne ye ayi ne ko n ko ayi ee ka sabali sa ka wari bɛ tiɲɛ sa ayisa ne y'a faamu c'est bon n bɛ taa ka na bonne chance à toi ɛ duguba walahi ko a nana dɔrɔn ko pisipa wa pisipa duguba b'a sen file kɔnɔ baasi tɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni ne bɛ n nɔ la yan ne tɛ taa tɛ maa ci

sabula ne mɛnna ka sɔrɔ ne ma furu cɛ tɛ ka sɔrɔ wari bɛ n kun cɛ tɛ n bolo furu nege bɛ n na n tun bɛ kamanagan na o de la alihamudulila bi n ye cɛ dɔ sɔrɔ dagabudu diyara n ye n ko mun yɛrɛ la fɔlɔ cɛ in bɛ ne bonya de wa a bɛ ne fɛ de wa ni n ko diɲɛ fɛn o fɛn cɛ b'a to ne ta la wale mi cɛkɔrɔba de don cɛkɔrɔba de don ne y'i deli i fɛnɛ sa ni ala ni kira cɛ i ye muso jɛlen jɛman ɲuman dakabana i ka t'i yɛrɛ di cɛkɔrɔba dɔ ma k'i dégrader i fɛnɛ sa Dagawuli tilala i ba muso tɛ tiɲɛ cɛ la muso tɛ ɲɛ cɛ la tan ye muso ni cɛ tɛ fosi o ye tiɲɛ o tɛ cɛ an bɛ don min na bi cɛkɔrɔba furu ka di ka tɛmɛ hali jeune furu kan ni cɛkɔrɔba mana a su tun musocinin n'o y'a sɔrɔ a ye kabako de a dɔn kolokolo na ko a tɔgɔ de ko Pisiba bɛ ne fɛ quoi a bɛ ne ni kun de dɔn ala dɔrɔn de b'a dɔn te cɛ bɛ ko to ne ta la e ko n bɛ ye ka n'i y'a ye fo n bɛ kɔntan yɛrɛ ma tɔgɔ mun de bɛ na mun kɛra e b'a dɔn wa deli k'a ye e dun fagalen don ta mun na sa ne fɛ k'i kunna fɛ k'e b'a dɔn t'a dɔn wale e t'a dɔn ok n'i t'a dɔn i sigi yan a bɛna sɔn dɔn i bɛna a ye Ne ye kunkolo bɛ ka su fɛ. Ee Dagawuli k'i ye. Ne ye fa yɛrɛ ka fa su la. Hali an ma baro bɛrɛ kɛ et puis an famana ɲɔgɔn ma tantɔ ka to tan togo yala k'e kunkolo bɛ ka dimi k'e bɛ taga furakisɛ bɛ ne bolo so kɔnɔ n b'a d'i ma. E b'a dɔn ne ka ne ka furakisɛ ninnu a tɛ bɔ Mali la i yɛrɛ b'o dɔn n'i y'a ta siɲɛ kelen a bɛ calmer. Ee Dagawuli i b'a dɔn wa n yɛrɛ miiri jiginna n ka ko dɔ de la dɛ. Jumɛn na? N hakili jiginna n ka ci dɔ de la ci tun ka kan ka ɲɛnabɔ n hakili bɔra pewu n hakili de jiginn'o la dɔ de filɛ an kunkolo sufɛ ko don wɛrɛ sa ni pisiba tun tɛ na n kɔ n tun bɛ taa y'i bila mais ni n bɔra donc a bɛna a sɔrɔ n tɛ yen quoi n t'a dɔn a bɛ dimi wa n dun a bɛ dimi fɛn min na n tɛ fɛ k'a kɛ. Sadogo la nali diyara n ye sa mɛsi an bɛ mɛsi bayi bayi n bɛ pisiba fɛ quoi mais est-ce que ni pisiba mana na tuma min na ne ka du papi kelen na ma Walayi n b'a kɛ parce que a ka di n ye kojugu. N ka cɛ, ɔɔ n'i ye nin ye bi a bɛ gɛlɛya dɛ. Ee non n ka cɛ an kɛ mɔgɔ fu de ye n ka cɛ fo an k'a jira nin na n ka cɛ ko sumala ba ye nɛrɛ ye. Ko n bɛ taa ka na sisan, ko n bɛ na sisan sisan et puis k'a k'a f'i ye fana kana mɛn et puis a bɛ tila ka continuer quoi. Ayi non mɔgɔ tɛ don n ka so yan bi o, a tɛ don yan nɔ. N tɛgɛ ka da nin kan bi a bɛ k'a bolo nkalon ye o. il faut que f'an ka sisi la kulonkɛ ni jeli la bi de ee nin to yen a fana bɛna a dɔn an ye mɔgɔ kalite min non nin tɛ den wɛrɛ dabiri nin kɔfɛ a dan bɛ kɛ nin ye quoi a se b'a dɔn ko a diginna n na dɛ et puis yɛrɛ cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba dɛsɛlen o de ye n faga quoi

Ee o don ne n'a ye ɲɔgɔn de kunbɛn yɛrɛ a ko ne ma ko ne k'a f'i ɲɛna ko a bɛ na bi mɔgɔmuso bɛ to in sa aa mɔgɔ fɛ i kɔɲɔmuso kɔnɔna fɛ bɛ ban o cɛ ɲa le ka na nka n teri dɛ yɔrɔ ne b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna o jumɛn n t'a dɔn n'i bɛna a faamu a fɔ ne b'a faamuya ne kɔni fɛ jeunes kanu o ka kɛ ni kuma caman ni kuma misɛnnin ye i b'a dɔn o yɛrɛ o ye diyanye kanu ye mais cɛkɔrɔba kanu diya wɛrɛ t'o la ni wari tɛ dɛ awɔ i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ cucucu la ne b'a dɔn nin bɛ e fɛ ka se degré min ma ne kɔni fɛ N'i ye nakɔ tan ni fila i cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ n ko n'i ko wari di yan siyɛn kelen siyɛn fila dɔrɔn u b'a fɔ k'an ka sortie kɛ ne kɔni tɛ ne hakili na i bɛ se ka cɛbakɔrɔ nɛgɛn ka sɔrɔ a ma kɛ fini bɔ ye o ye cɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n cɛ na kelen fa ma di ye tɛ n' kɔnɔ yɛrɛ de bɔn ne kɔni fɛ i ka kan ka nin nɛgɛn k'a nɛgɛn i bɛ nɛgɛnni min yɛrɛ dɔn ka to ka wari ninnu bɔ a kun na ee cɛkɔrɔba kanu diya ye mun ye wari dɔrɔn wari tɛ yan ne kɔni fɛ ne hakili la yɛrɛ n y'a faamu mais i k'i janto i yɛrɛ la dɛ i b'a dɔn a fɔlɔ fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu dɔw bɛ yen u bɛ bamanan dɔnni min b'u la ala ni kira de b'a dɔn o ye tiɲɛ ye dɛ

aa n'a m'a lajɛ ka na a ɲɛnafin bɛ n na quoi a ɲɛnafinba de bɛ n na han k'i yɛrɛ kun nin digi cogo ɲɛna dɛ i ka mèche n tɛ a bɛ look la quoi han ee ma namu wɛ ko bɛ cogo ye a yɛrɛ fama ye wala a kɛra fama ye k'i tun tan tɔ kana jiginna ci dɔ cayara ma kojugu kan ɲɛnafin bɛ ganni na o cɛ

ni entreprise de ye n'an taara ni ne duguba kɔnɔ waritigi musow muso dagabanaw muso sananjanw a jukunanbaw kɔmɛrisanbaw minnu bɛ butigibaw kɔnɔ ayisa ne ma fɔ ko waa kelen ka ca i ma sa min ye mɔgɔ min ye ne t'a fɛ ne bɛ tugu muso min kɔ ka waa kelen d'o ma o de man di ne ye i y'a faamu ah d'accord il y a pas de problème nin minɛ e bɛ n'i m'o ta i b'a kɛ cogo di oui han e déjà k'an bɛ dɔɔnin terimuso in il est gentil dɛ walayi euh, après wɛrɛ b'i la nin b'a bɔ d'accord n'i ko ko nin b'a bɔ par plaisir e yɛrɛ ye ne diyanyefɛn de ye n'i m'a filɛ a bɛ komi ne b'i cœur kɔnɔ de ne t'i cœur kɔnɔ avec ça yɔrɔ nin ko ɲalen dɛ nin b'i ka tulu sɔngɔ n'i ka fɛn misɛnnin bɛɛ bɔ

ninnu taara mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna mɔgɔ b'a sigi aw ta la aw ma tila denmisɛnnin fɛ aw na fo cɛkɔrɔba nanta kolo fɛn min yɛrɛ bɛ ka dimi don n na han n t'o ne terimuso ye nin cɛkɔrɔba siratɔ in bɔ yɔrɔ min na n bɛ ka sa de quoi walayi bilayi n bɛ ka sa de wa bɛ si kɛ n na Lahayilala den ne danga wulila mago ko a ka jugu koyi fi ne ye numu jɛ ne danga wulila si kɔ a t'a taayɔrɔ dɔn walayi ne de mana se ka bi ni bi ni ɲumanw bɛ ka tugu n kɔ n taara a ye fɛn fɛ ni cɛkɔrɔba siratɔ in la fɛn yɛrɛ sera sa dingɛ da la non n talen de don quoi yɔrɔ dɔn grande sœur an yɔrɔ la mɔ fɛn dɔw ye ne bolo ka f'e ɲɛna mais ni n mana miiri cogo cogo cɛ a maloya de bɛ ka don n na ka f'e ɲɛna mun na c'est que ee cɛ a ko ye a man nɔgɔn koyi ayi a fɔ o tɛ e ni ne cɛ o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i balimamuso de ne ni min bɛ yen e kan k'o fɔ ne e kunko ye ne kunko de wa ne kunko ye e kunko de ni min bɛ yen i b'o fɔ ne ɲɛna non o ye tiɲɛ minɛ mais a ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo a tɛ se ka To fɔbali ye ne i b'a alamu ka den dɔ de ne bɛ k'a jateminɛ kare kɔnɔ a tile fila na mɛ a ka di ne ye trop mɛ ne taara u b'a la sɔrɔ cogo min na de o dɔn o tɛ dɔrɔn ayi o problème t'a la a to ne ma dɔrɔn a to ne ma dɔrɔn cɛ i hakili latigɛ aa wa ne kelen kɛra sɛ wa an bɛ ɲɔgɔn bolo o ye den yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ

fɛn bɛ fɛn bɛɛ kɔni ka fisa kɔni ko nin ka se yan ko wari t'a bolo a ye ni n ba cɛ an bɛ sa ɲɔgɔn na bi ee e mun kun kɛra mun de bɛ yen anw mun kɛra bi ne jɔlen bila yan k'e kɔnɔ wa hali kalen fana o ye mun kalen nɔgɔlen ye n ka wari b'i bolo fɔlɔ wa Aa i tɛ n jaabi yan a dantigɛ o ye mun kale nɔgɔlen ye ne jɔkun ye an ka wari ko de ye n'i tɛ wari di a ka ɲi c'est bon ne bɛ taa n ka sira fɛ kuwa a kɛra di

i tulo bɛ n na ni min tasɔni na ni min tasɔni na ni min i kɔnɔ i kɔnɔfɛnw kɛ kɛnɛma mun ye i k'a fɔ n ma tun ɲamɔgɔden tatɔ la filɛ nin ye nin ye joli ye fɔlɔ a mun b'e bolo kɔnɔ jumɛn e bɛ mun kɛ nin wari bɛɛ la

i tulo dayɛlɛ ka n lamɛn dɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ kana na n lajɔ yan ka mɛn ni ka ni ka wari ye ni rendez-vous b'an ni ɲɔgɔn cɛ i tulo bɛ n na n'i y'a kɛ n na dɔrɔn i bɛ ɲinɛ n kɔ pewu wa ni n ba cɛ n t'i ɲini bilen est-ce que i tulo b'a la i ye n faamu wa. n y'a faamu. bon ok donc an b'a kɛ kɔfɛ ka ta ye an bɛ ɲɔgɔn wele. ee ɛseke fɛn dɔ tɛ mɔɔ la nin t'a kɛcogo kɔrɔ ye dɛ ne yɛrɛ kun mago b'o la o ka di awɔ a ka di ɔ n b'i lamɛn e bɛ ne dɔgɔnin sɛki dɔn sɛki ne dɔgɔnin sa han awɔ ne bɛ sɛki dɔn ci min bɛ ne bolo ka f'i ɲɛna a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn gracia n b'i lamɛn Sɛ y'a fɔ n ɲɛna k'i k'i ka d'ale ye kosɛbɛ kɔmi k'ale t'a dɔn a b'a fɔ i ɲɛna cogo cogo ne yɛrɛ ye sɛ jate minɛ nin waati laban na sɛ tɛ ka se ka dumuni kɛ foyi mɔbili b'a kelen sigilen sɔrɔ a bɛ kasi la ee kasi yɛrɛ fana wa walahi min k'i e de ka di ale sigida bila a ma mɔgɔ wɛrɛ si kan ko e tɛ a ko ne ma ne k'i ba kɛra sera o y'a mɛn

Voilà. Si binna tɔmɔ minɛn kɔnɔ. Mimi, grand sœur ma ne ka ci f'i ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, i kɔni i ka di ne ye kosɛbɛ. Ne kun sirannen don k'a f'i ɲɛna. Nka komi a kɛra tan ka ban, j'espère que an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan kɔni. Est ce que i ka kɛnɛ? Est ce que fa t'i la sɛ? N'a fɔra e ɲɛna k'e ni ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, i bɛ d'a la? Han? O yɛrɛ b'i kɔnɔ ko ne y'o muso sugu de ye? waati min mana min ja o bɛna k'a ba ee n bɛ kangari kelen d'e ye nin ka k'a siɲɛ fɔlɔ an'a siɲɛ laban ye i ka ne lajɔ k'i bɛ ɲɔgɔn manamanakan fɔ ne ɲɛna n malola grand sœur ma de n'o tɛ ne bɛ tan da ale mɔ yɛrɛ yan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ fo e sɛki i kana jɔ nin ɲɔgɔn wɛrɛ la